titseke maso tipemphere atate akumwamba pamene tikupitiriza our study mukhale nafe mutidzaze ndi mzimu wanu mupitirize kutitsegula maso kutiphunzitsa we love your word very much mawu anu amatsegula maso kwambiri ndipo ndi amene akutiunikira masiku omaliza kutionetsa pamene tikuyenera kuponda

So you remember I told you kuti oh, the things za mu new world order akuzibweretsa as a solution. So economic downturn yachitika money faileth kuchokera ku Egypt. Anthu alibe ndalama, money money has what? Has failed. Akuzangonena kuti ah, don't worry. Ah tatse- tapangani ku account wanu kwa mpamba kaya ku Airtel money tizikutumizirani every month 250,000 aliyense. Just register your name.

Traders in Blantyre have welcomed a new payment system. New. Wangona new malama anu azi mantenas banga ni ni ni. They have welcomed a new payment system on the market through a what? QR code. Through a QR code. Quick response code. Ngati chatinaona yaku China icho. Remember? Mangolenga phone panga scan.

China Chinafy. Chinification. Ati tikufanana ndi China. China is these systems are already in place in China. It's a surveillance type of system. Anthu amaona zimene akuchita social credit eh? ukamapanga zabwino government imakupanga reward ukamapanga zoyipa ma points ako amatsika so akudandaula kuti this system imene mukubweretsa it's the same as yaku China uh, it, ima, it

ndi system yoti no munthu asathe kugula kugu, kapena kugulitsa pokhapokha akhale ndi chani mark kapena dzina kapena chani nambala that's what they are setting up so all these different systems nkhani zake ndi pamenepapa kuti aletse anthu kugula kapena kutani kugulitsa here's another two i'm about to show you kenako we'll go to part two

with a carbon chani limit so they have linked your credit card your money to nkhani ya climate hello you remember we talked about green economy on friday this is green economy it's a way of life yoti ino uzikhala kuti ukusamalira chani chilengedwe

slowly to nkhani ya climate so that you should not be able to buy or sell unless you are a person who is green eh? who is green ukumasamalira nawo chani chilengedwe you see where, it's- where these things are tending eh?

ndaku let's get this thing done done they know kuti there is a time limit so they need to do it very very quickly all right um, We're at an inflection point i believe ah, in the so world many economy. videos eh? not just world economy the Uh, world koma this one biden was just talking about kuti uh, tibwerese new world order and we should be the country leading in the new world order we'll finish off ndi this chapter chapter 3 this will be the last last last chapter the looming food crisis prepare your households the looming food crisis prepare your households uh, in, the, in part 1 muja tinakamba nkhani ya tinakamba nkhani inake ya kudalira kugula kuti no anthu anapita kukapempha chakudya koma reason imene anapereka inali yakuti ndalama zalephera just shows kuti anthu amadalira ndalama kuti apeze chani chakudya eti? koma money when money fails that's when you see kuti ndalama ija si chinthu choti ungadalire kuti uzidyera ezekiel 7 verse 12 imandisangalatsa kwambiri verse imene ma- mavesi amene wawa nditewo Bible likuti the time is come the day draweth near let not the buyer rejoice Mwaimva nkhaniyo? wogula asatani asakondwere N- nor the seller mourn koma kuti wogulitsa iyeyo asalire kapena kuti asadandaule for the wrath is upon the multitude thereof imachitisa chidwi chime- chidwi- chidwi uh, verse imeneyi kuti mulungu Akusiyanitsa wogula ndi wotani? Ndi wogulitsa. Wogula kuti iye asatani? Asakondwere. Wogulitsa asalire. Yet it hit me kuti wogula kawirikawiri amakhala pro, I mean wogulitsa kawirikawiri amakhala producer. Are we together? Amakhala amene chinthucho wachitani? Wachipanga. And if you are on the producing end of things indeed, don't be too worried ukhoza kungoti ine chimanga changa chisinditaniso sindigulitsaso kapena nyemba zanga zine basi nditani sindigulitsa koma uyo odalira kutani uyu kugula adandaule asapange rejoice for the seller shall not return unto that which is sold then in the future of course everyone will just be in trouble even if you have chakudya sizaku- si- si- u- adzatithamangitse even kumene tiliko Verse 14 akuti they have blown the trumpet even to make all ready but none goeth to battle okay verse 15 the sword is without muimve nkhaniyo and the pestilence and famine within there are two places without ndicha within sword ili ku kunja without it sword amakamba sister tadala koma mkati Njala. njala kuli famine eh? nde muone no the bible is going to tell us kuti chili akati without nkuti within nkuti akuti he that is in the field so without nkucha nkufield eh? shall die with the chani with the soul muimva kaniyo but he and he that is where In the sea. in the city chizamupendera famine and pestilence shall devour him bible mwaona buku mwaliona eh? silama 7 mzoti even covid itabwera mzoti kuma rural areas anthu ma church amakumana zoti anthu amatseka ma church iwo samazitani samazidziwa the pestilence inabeba kutiko in the metropolitan areas tili limodzi kumene inakhala ngati yabeba kwambiri now what the bible is predicting apapa ndikuti ino nthawi zambiri njala imakonda kuwapeza anthu aku rural area eh? ife aku city foti we are working sizitivuta kwenikweni foti we have money so kuti njala chabwera you can just chani buy si choncho so most of the times that's how it is anthu aku rural area ja akavutika nkuti avutikira they don't even have money to buy Baibulo likuti koma zimenezi zisintha. Hello. Famine is coming even for those who dwell where? In the city. In the city. And that's the famine imene ikubwera panopa abale ndi alongo. Ikubwera even ku city for even ma shelf mukhala opanda chani. Munthu ndalama uli nayo? Just be where you are. Tangofatsani pamene mulipo. timvere limodzi Mm. Mm. oh sorry mwati bwa kuti kupita ku eh eh ya ya ngakhale mmisika kukapeza kuti chimangacho is not available

Komanso prophet akutitsimikizira kuti ndi momwemo ndithu I saw that the powers of the earth are now being shaken events come in order war rumors of war sword and famine so famine ndingofuna ku- ndingobwereza ma quotation awa kuti tione kuti famine is part of the crisis are we together inaonedwa by ezekiel and other prophets ina jeremiah apanso mrs white mulungu anamutaniso anamuonetsa kuti kukhala njala kukhala njala

Men's hearts will fail them for fear. Tiona mwina rise in cases of suicide. Anthu mantha nkhawa eti because they don't have a solution. Eh? Zakhala zinthu zovuta kwambiri. Uh, Clippy, you know, uh, you know, uh, Sister Rosalina ndisanabwere ndikuona kuti zambiri izi ndikuchita relate to her presentation so that's why ndimakonda kufunsa

Ine nzoona inenso ndalandira kalata inenso ndalandira kalata kuti tikangotchetcha that was last year 2021 what do you think they're trying to do afuna kupanga create chani food scarcity chakudya chitani chisowe then they're doing it in different ways kwina kukweza mitengo kwina mashipi angoima ima sakubweretsa zakudya

These are all signs of a global food crisis. These are all signs of a global food chani? Crisis. Oh yeah. Oh yeah. Awu, zovuta kwambiri. Zovuta kwambiri. Bible tiziliwerenga. Let's try our best kuti tiziiwerenga Bible. Actually, pamene umaiwerenga on a daily basis.

Si zimene taonera pompanozi kuti ku- akupita destroying our chani our crops they shall eat up thine harvest and thy bread which thy sons and thy daughters should what iyi ndi harvest yoti anthu amene azidya ana anu akuti koma awawa akubwera kuwapanga destroy aku- akupanga destroy they shall eat up thy what flocks and thine herds They shall eat up thine vines and fig trees, and they shall impoverish your what? Your first cities. Kukhala mavuto musite, kukhala mavuto. Ah, Nde mumve site description ya site. Wherein thou chani? Trusted. Don't we trust the cities very much? Hello? Ah, Kapena ndisiye, right? Ndisiye? We trust our cities. Tiyeni tinene zoona. Ku city kumene kuli kuli security. You there are jobs there. There's money. That's where business business ya ku city ndi ku country ziwiri zotani zosiyana. Ku city you have more customer turnover, turnover people there's more cash. So at these cities this is where you trust in. Koma Mulungu akuti

They shall eat up thy flocks and thy chani ndidadala nchakudya tu ichi eh? people rely on this as food eh? ndizakudya zosakuononga in fact Kodi nkuti kuja amapanga suggest kuti ng'ombe ayambe kuziveka ma mask? Yes. Ah, true story. True story. Kuti akuti chifukwa cha carbon. Kani akati amakhala carbon, it carbon emission, carbon everything is climate change. Foundation ya new world order climate yani change. Ndiye akuti A bwanji tiyambe kumaziveka ma mask inu ng'ombezi, zizipuma bwino bwino akungofuna kuzimalizitsa zife ngati apa zikufa ndi heat sa sambi munthu umati kana kuno kuchotsa kuti "Ih, ayi, tabu." ah ng'ombe ya afuna aphe zonse and nkhani yake ndiyoti abweretsano artificial beef yopanga mu labu ziyamanena sister roselin

as also as, as punishment. Then the Lord said unto me, The prophets prophesy what? Lies. It's happening right now. And how do the peace and then prosperity? Don't worry. Nthawi nthawi ilipo. Sama leo. Nthawi ilipo kodi inu ndinu ma alarmist mungoona ngati nthawi ya ndani yata. No, no, no. Ati they prophesy lies in my name.

will be for food during the time the little time of trouble pamene sunday law yatani yayamba are we together because i'm telling you satana satipatsa chakudya unless you do what wow. salola and because this is his last chance m'mitsiza anthu ambiri sadziwa zoti sunday law ndi last chance ya satana to preserve his life eh? ndipo n'kuona saulolanso any loopholes afuna aliyense apange bow down awine controversy kuti mwaona anthu awa mumati amakukondani mumati munthu akhoza kusunga malamulo si awa onse apanga bow down you see this eh? so it's important kuti aliyense apange bow down kuti apange prove kwa yesu kuti mumanama bodza lamulo lanu silotheka kutani kusunga anthu apanga bow down so he's satigawira chakudya then mulungu akutipatsa solution kuti chakudyachi that food shall be for store mu nthawi ya famine famine ya, ya, ya achira panga create yo ifeyo mulungu atipasa solution kuti we should grow our own food komanso now we should, we should also s- grow and store grow and chani store we shall be in the land of egypt and the land perish not through the famine now of course Sikunena kuti ukasova nkhani ya chakudyayi ndiye kuti basi zako zayenda ukhala ndi chakudya mpakana kalekale. After the test kuti yatheka kuti utakhalako kanthawi mu Sunday Law muja yabeba, ena kumangidwa, ena kutani, idzafika point yoti even kumene mumasunga chakudyako anthu adzakulondolani. Are we together? Komano in between panopo zisanatifike ku that climax we need to obey God. Are we together? And keep chani food. Keep food because what God chimene Mulungu safuna safuna kuti tidzangolowa mwadzidzidzi mu crisis muja zimakuchita strain kwambiri eh? koma he wants us to ease in into the crisis crisis ikuyamba koma kachakudya munthu uli tani uli nako usangofikira pongothina for otherwise ukafika pothina iwo ulandira mark of the beast kunena kuti i can't tani i can't manage koma god wants us to ease in mulungu ndi wachikondi kwambiri taona bible imati let them gather food eh? oh, look at this article we must eh? we must stock adequate food crying for malawi this is the times khangati ya malawi news eh? malawi news we must stock adequate chani uyu wolalikira uyu amati ndani andre enriquez amene akuti for some reason all the world akumaika ma headlines opanga prepare anthu ndiye anaika ma headline a prepare for nuclear war prepare for famine prepare for amangoonetsa different headlines kuti in the world anthu akuuzana to prepare koma in the church Hello? Do you hear this in the church? Oh, Bible study yamasana? Ambuye atithandize. Satana watigonetsa chani? Tulo, eh? Koma Satana ndi munthu woyipa kwambiri. Watigonetsa tulo. Ezekiel 12 verse 16, but I'll leave a few men

And Mulungu poti akudziwa kuti anthu ambiri sakonda kupanga follow amanyalanyaza akuchiyodzeratu kuti akhala a few men. Are we together? So I'll leave a few men from the famine and from the pestilence. They, look at the purpose amene ndikuwasiyira anthu awa that they may declare all their abominations among the chani Ayi, awawa azikalalikira ano zamako the beast amene ndisiya from the famine again and again the lord has instructed tukukambanatu solution eh? the lord has instructed that our people are to take their families away from the chani the cities kumbukira tawerenga kale kuti ku city nkumene kuta- kutavute cha kane cha njala eh? W- into the ya- into the ya country where they can chani raise their own provisions that's the solution kuti tizikakhala nzakudya zathu i wish all of you had the time muli ku Blantyre mukanakhala ku Lilongwe nkananena kuti tipangane soon after this meeting trip tipite ku Mchinji hello anthu alimo muno nkananena kuti tipangane trip tipite ku Mchinji kwa a certain person timati Biswick is running a permaculture institute I would have loved tonse tili muno amene tinabwera meeting inoyo tipangane tipite koma vuto lake tili ku blantyre koma kuno ku lilongwe nkumaphwekerako pa nchinji mpachani mpafupi mukakaona pamene umaona kuti "Ah, koma country living uyudi ah, ndi solution idi he's growing food ama ndi zimene amachita amakutulutsira mukamakhala ngati mukutsutsatsutsa amangokuzulira chinangwacho kuti ungochiona chinangwa zikuluzikulu koma there's no fertilizer he doesn't use any fertilizer whatsoever ndunama kapena bainal nothing koma amatulutsa chimanga iye in he out he has magranadila timango muka- imene tinapitako first time timangotola magranadila kumango

ena kuti tikhoza kuchokera konko ineyo i'm telling you you cannot you will not regret you will Oh, yes. not regret kupanga a trip kukaona kwa busy kumakupanga inspire the simplicity Kuma- i- and i- a- mulungu anakhangowamudalitsa ndi mphatso kuti iye amapanga meet all classes eh? amakakuonetsani nyumba zodinda Iwe nkumati aah nyumba iyo aah kodi ukhoza kukangomanga nyumba yodhinda ndi dothi like this simple structure very cheap and Kama tiles. yeah, he's a very interesting young man I, I really wish tita tita tiziganizire let's let's think about it okay so akuti we should go uh, where we can raise our own provisions Nde akupeka chifukwa chake akuti because in the future the problem of buying and selling will be a very chani serious one. So issue ya buying and selling a- atifinya kuti sumutha kugula kapena kugulitsa pokhapokha ngati mukusunga chani sande. Nde mulungu anatipasa solution kuti the solution is tikhale ndi a country place nthawi imene kukazavuta we really need to be actually the, the only solution to, to overcome the mark of the beast one of the major solutions is kuti tikapezeke tili kumalo amenewo eating our own food Kodi tili limodzi? we should now begin to heed this instruction so we really need to start preparing you know pang'ono ndi pang'ono koma bola kuyamba munthu kupanga prepare you know anthu ayamba kuma, anthu akumanga you know there are several people amene ayamba kumanga kupeza land ndikuyamba kumanga it's very different than kungokhala chabe manja mmwamba tili limodzi eh? its very different koma bola kuyamba kupanga take ma small chani steps find a piece of land yambani kuumba njerwa kumene kuti ka structure kayambe kuoneka Tsekulani munda. tsekulani chani munda nthochi yambani kutani kudzala zinangwa yambani kutani kudzala mapapaya ma china cha Zo- nzimbe nzimbe nzimbe osayiwala nzimbe ndifuna ena Africa panga visit ndifuna nzimbezo nzimbe start planting stuff i'm telling you you are building an ark for your family azibambo pajatu mumakonda kutengena- kutengetsane hello mulipo azibambo mumakonda kutengetsane you are building an ark for your chani family it's love ndithu ndichikondiro eh?

ndifuna muone nkhani tikukambiranayi ndi ya family yathu eti njala eti human laws will be made so stringent that men and women will not dare observe the seventh day sabbath can you imagine idzafika point yoti sili- we won't even dare tidzachita mantha kuti eh tikasunga eh ati atimangapo nde mumve and this by the way this was satana tu akuti for fear of wanting what food and what clothing they will join with the world in what god's law kapena kuti they will keep what for fear of ja Wanting food and Wanting ja- clothing. atitchera kumbali ya chani chakudya you see this that's why

so kuti ndi a- ndi a- ndi athe eya tiyike malamulo ku sidi chifukwa ngati sangathe kugula sidi sangathe kulima sangathe ku- kupanga prepare the defense imene iwo akutani Mm, akufuna akufuna so zinthuzi zikuyendera limodzi Mm, linking They're linked. cholinga chake ndi chiti ndi chimodzi Mm. Anthu a Mulungu. kuti anthu Mm. tikafike pogwada Mm. kulambira satana Oh yeah. So it's trying to kutitchera makhwekhwe Yes. ambiri. Let me just finish off. Sorry, nthawi ikuyenda ndifuna kuti we should finish. Yes, Uh, kuyambe kubwera another presenter. The Protestant world have set up an idol Sabbath in the place where God's Sabbath should be

Sunday law ndi imeneyo its physical preparation and spiritual timvane obviously sikungopanga izi zokha ayi komanso ukhale ndi nda ndi yesu right koma apa tungopanga i focus on the physical Thus, they may bring their children up with simple, healthful habits. I see the necessity of making tani Yes. haste. Abale, ngati zinayambira kale kale yonje, what more panopa haste imene tikuyenera kupanga. I see the necessity of making haste to get all things ready for the chani ready for the crisis akuti iwe proverb 6 verse 6 tapita kwa chani kwa nyerere go to the ant thou chani sluggard consider her what her ways nyerere akuti njanzeru kuposa munthu and be wise which having no guide or overseer or ruler

anamuuza kuti, Utenge all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee. Mutenge zodyedwa zonse. And it shall be for chani? For food. For food for thee and for them, for the animals.

panopa chikungosowa as in mwina mashipi ayi sakulowa people can't access the food is there koma people are failing to tani to access it koma next year it will be lack of food availability mwengaleyo mwingati mitengo You can't- chakudya kupeza kuti

By the way, this is uh, to this is World uh, Food Program. I think the WFP video iyi ndaitenga ku channel chawo ngati sindikulakwa WFP yo si ndi bungwe ndithu la lodziwika wayo cha 2023 could even be worse. be even worse.

kuti don't try to in this transition ati this transition will be very painful koma don't try to protect your chiyani your citizen because they know kuti maboma what they can try to do is mwina kumapanga subsidize zinthu kapena mitengo osayikweza eh trying to protect the citizens ati i don't attempt to do that you know kwa uzalima tu kansa ke zotani kwa ndamene wa kansa ke zotani no country ati food that's Food chani that is unaffordable. today Today, tomorrow it may be become an unavailable tomorrow ngati yomwe ija kuti access chaka cha mawa to be lack of chani Remember.

naye ndi kabonasi komano nthawi yanga yandithera ah, bonasi yo basi ndiye muona mene Next time. mu- muchitire komano ambuye atithandize we need to get ready i'm telling you satana akudziwa Nja- zikuoneka zimaoneka za simple chonchi tikudya apa chanchani koma na njala yokha tidzapanga bow down to the mark of the beast njala njala iyi njala iyi ndiyoopsa njala nchilombo satana akudziwa ndikole kuti kumenekoko kwa njalako food i should control food anyone who wants to access the food they must receive the mark of the beasts all right comments yeah comments Um, ineyo uh, ndi nkhawa yanga ya- yakalekale imene uh, i shouldn't have this nkhawa Oh, but I can't shake it off that easily. Uh, concern yanga ndi yonena kuti uh, munomo in this room uh, tili ndi anthu amene tili ndi maudindo osiyanasiyana ku mpingo alright uh, ndikukhulupirira kuti Eh, mwina comment iyi ndinayenera kuinena kumapeto komano mwina ndikhoza kuiwala munthu une ndakula munomo tili ndi anthu osiyanasiyana ndi maudingo- maudindo osiyanasiyana ku mpingo and issues like these we have heard ndikukhulupirira kuti taphunzirapo china chake chanyuwani mwina chimene sitimachidziwa

M'Baibulo muli nthano, ndaiwala chaputala, ndaiwala buku, ndaiwala chaputala, ndaiwala vesi, koma ndi nthano yodziwika yokuti ndikaifotokoza mwachidule aliyense ayikumbukira kuti inachitika njala yoopsa ku Israeli chifukwa chakuti azunguliridwa ndi adani pamene anthu amafika pogulitsana zitosi za nkhunda. for food osati kukatola zakudya zitosi za nkhunda nkumadya koma kumagulitsana ndiye chifukwa chakuti panali anthu ena amadwala khate amene traditionally anali kunja kwa mzinda tsiku lina anthu amenewa adakapeza kuti kukampu kwa ankhondo a Siriya ndikukhulupirira Amene anawazinga Aisraeli, amene anapangitsa njala imeneyi, adakapeza kuti Mulungu wawamenyera nkhondo usiku wake, anthu aja athawa. Asilikali aja, adani aja, ndiye ku camp kwawo kuli zakudya zimene anthuwa anali asanatani, asadazione yani, ndiye anadya, anadya, ndiye wina anayankhula mawu.

tiyenera tipite tikauze anzathu the what the good news kuti kunjaku kuli zakudya ineyo my concern has been kuti over the years mmene ananenera ena takhala tikukambirana as a church kumatchula zaulosi kumanena kuti kudzabwera new chani order. Order. as a sign of the end of time. Now today dzina ili la new world order silikupezekanso popanga analyze ulosi is in everybody's mouth osatinso wakutchalichi koma wa- all over the world and yet as a, as, as a church we are quiet about it zimandichititsa mantha

ife tili ngati anthu ape- I- i hope tili ngati anthu akhate amene by the providence of god suddenly we have come across food left by the enemy sitichita bwino kukhala chete

Nganga inali wa Chivumbutso 13 ine unango nayo ah, anandibwerera maganizo ena verse 17 eh? Yes. and that no one may buy or sell except one who has the mark Mm. or the name of the beast Mm. or the number of his name Ndiyeno tikaonanso kuti Satana ndi wochenjera, zikuoneka kunena kuti um, mmene amamuuza Yesu kuti ndilambire anakangotero pang'ono kwa Israeli zotani Zokwanira. zokwanira samafuna zinthu zonse just need a part kaya pali zinthu 5 ukangopereka chimodzi kwa Yesu yani enough ndiye timaona kuti zikuoneka kuti apapanso akhoza kutichenjerera chifukwa chakuti akuti the mark akhoza kungoutchera pa mark yokha basi pakwanira you don't have to have all those three mmene ndikulimvetsera vesi Eh? You- nde muzochitika za padziko ena akhoza kuenda to the mark sindidziwa lidzakhala bwanji eh? ena akhoza kungokodwa pachani chokha the name of the beast ndiye kuti ma- kuti a- ma- ukhoza kukhala ngati ufuna kuzemba mark but there's the name of the beast we don't know how that one will come out okay? ungopanga confess for example okay? then there is the number of chani his name which means ukhoza kukhala zonse zitatu pakhoza kukhala chimodzi pa zimenezizi ndiye tizingosamala ndi zinthuso zimene zikutazi zikubwera fwa ngati china chikuphonya chi- chikugwire ndi chanichi chinachi Alright? ndiye ah, ndimaona ameneyo chifukwa chanandibwera maganizo amenewo chifukwa usaona kuti uh, pa verse 16 ipo pali receiving the mark on the right hand or on the what forehead chimodzimodziso ukhoza kulandira right hand kapena chani forehead kapenanso mwinanso kuzikhala chani both or just have to show kuti Allegiance. Yeah, ndi zimene zimandipatsa maganizo ena kuti tizioneka tizisamala ndi zimene zikuchitika mu chani mu dziko lapansi ma developments ndi zina feya kuti we might receive one of this kuona ngati chinacho tilibe tili ndi chinacho ndeno munadzakambanso mfundo ya Sunday law Ine kuona kwanga ndimaona ngati Sunday law tinayamba kusunga kale pangotsala lamulo chifukwa chani tikamayenda mtawuni Sunday nthawi zambiri kumakhala closed ndi a- ndi amwenye omwe amakhala kuti atseka Oh yeah. so tikuona kuti tinazolowera kale moti munthu akhoza kuseka kumanena kuti ah Sunday silopuma I think ukhoza kuoneka wamisala chifukwa Saturday kumakhala business yambiri. Sunday we are already resting. Ma shop amene amatsegula kumangokhala kaya ndi shop la chani Game ndi ena ake Chipiku patali. So we are already observing it. Yes. Which means ku- kudzaika law nobody will be alarmed because we are already what keeping it. So ndimangofuna kungopereka izizi kuti That's why tidzaonekedi ngati anthu amisala inu sipeza Sunday kumakhala kale zii so what's so special akutsegula ndani Sunday we already used to that even ourselves Yeah. Yeah. so uh, mbali yomaliza ndiyonena kuti ine mwina madivelo- ma developments ena amene adzibwerawa zidzakhaladi zophweka kutitchera chifukwa chonena kuti some adzikhala o- o- ooneka pa dziko lonse lapansi ngati covid but some bisatu

Koma timafuna kuti a presenter omaliza angoyambiratu the ball rolling uh, potengera kuti tisachite kumaliza usiku kwambiri. This is past 7 actually ta- tayendabe mnthawi yabwino eh? This is only past 7